igbo bụ igbo ekele m unu abịakwa m ọzọ tata ka m si abịa nwanne unu nwoke nke unu ma afa ya maazị uchenna ijegalụ atụọla m n'ọgbọ ka m si atụ iwetekwara unu ozi ọma ahụ nke aha anyị ncha niile ma nke aha anyị kpọrọ anyị bụ ndị igbo ofu ihe na-atọ m ụtọ na ndụ m bụ na m mechie anya mepee wee lote na m bụ nwa afọ igbo obi ana-atọ m ụtọ m na-agba sọ egwu n'ihi na chukwu kere m ka eme ọfụma m wee pụta n'ala igbo ndị igbo na-eme ihe kacha ụtọ ọ bụ otu nwoke mụ na ya nọ ofu mbọsị m na-asị ya onye ebee ka ị bụ ọ sị na ya bụ onye igbo nnukwu igbo ọ na-atụ mba ezigbo ihe mana ka o sina dị n'etufughị oge anyị agwa unu isiokwu anyị ji bịa taa ọ bụrụ na ị na-eso program anyị a kemgbe ị ga-achọpụta na anyị na-akpa ihe a kpọrọ ugwu mana taata anyị agaghị etinye ọnụ na nke ahụ n'ihi na ọ na-adị mma ka e sie nri ka o ghee ọfụma tupu e rie ya mana kapụ tupu nri ahụ eghe ọfụma o nwere onye ga-abịa tinye ọnụ n'okwu a ma ọ bụrụ na program nke taa agwala m na anyị ga na-achịkọta ọnụ n'ihe dị mkpa maka na o nwere ihe m ma ị mahọ nwee nke m ma ị mahọ anyị bịa achịkọta ọnụ lekọta ihe ọnụ ọ na-adaba maka na mamịrị a nyụkọta ọnụ ọ na-agbakọ ọnụ ụfụfụ ọ bụrụ ya na ka adaghachi ileba anya na ihe gbasatara eziokwu eziokwu ama m na ụfọdụ ga-asị na ee ọ na-ekwuru ihe dị otu a ee ihe eme otu a achọrọ m ịgwa gị tata na o nwere ihe dịka eziokwu eziokwu bụ ndụ okwu asị bụ ọnwụ ọ sọkwa gị na-anwụ anwụ ya bụrụ na ụwa niile mara gị na onye a bụ onye na-ekwu eziokwu o nwere ebe a ga-eji akpa afa gị a sị onye hmm, emewe n'otu a ya gosiri na onye ahụ nwere ihe dịka eziokwu n'ime ị sị mmadụ kwụrụ onye ahụ kwụrụ ị sị ya gawa onye ahụ agawa ya gosiri na onye ahụ hụrụ onye na-ekwu eziokwu n'ime mmụọ na onwe ya ọ bụrụ ị pụta e jiri gị na-ama atụ na nwoke a sụgburu onwe ya n'asị na ọ sị gị nọkwara nọkwara na sọsọ eziokwu dị ya n'ọnụ bụ ikene mmadụ ekene ụtụtụ ọkwa na ezigbo ihe ọ bụ ezigbo ihe o nwere onye ọbụla dị iche e mebere eziokwu ma nwoke o ma nwaanyị o ma okenye o ma nwatakịrị o eziokwu na-akwụ ọtọ nke ka na-agbagwoju m anya bụ otu ndị kpọrọ onwe ha ndị ụkọchukwu a na-atụ asị onye ka ị na-emekwana na nke a chukwu kere anyị n'ime mmụọ na eziokwu anyị kwesịrị ịbụ ndị na-anọchite anya chukwu n'elu ụwa nke anyị nọ n'ime mana ụfọdụ pụta ha na-atụgharị asị na asị o nwe ebe m jere ofu mbọsị nwa ofu onye agbata ee na yawa ejekwa obodo nke a na yawa ejekwa nke ọzọ a ah, na yawa emekwa nke a na-atụgide asị ya ekwugide ihe ọ na-ekwu o mechee m chọpụta na ya onye ahụ na-ele ọ na-ele nnọọ ife eriri ya ji ekecha akpụ ụkwụ n'ime ahịa ị gbakọọ ihe ọ na-ele ebe a nwerekwa isi mana ị fụ nnọọ ka o si etu ọnụ na-asị na-asị nnọọ o nwere uru dị n'isi azụ ụmụ obere azụ a bụrụkwa nnukwu azụ uru dịkwa n'isi azụ nke nnukwu o nwere ụmụ obere azụ ahịa nwere onwe oke uru ma anyị chere o nwere uru dị n'ime ya ikwu eziokwu na-adị mma ọ ya dị mma kpọọ uche ịza n'ihi na ị na-akwụ n'eziokwu ọ bụrụ na nna gị na-eme ihe ọjọọ nne gị na-eme ihe ọjọọ a sị gị bịa gbaa osiarị ị pụta maka na ọ nne gị na ọ nna gị i wee tụọ asị i wee kpuchie ha i kpuchichee ha n'iru mmadụ ị ga-ekpuchikwa ha n'iru chukwu i kpuchichee ha n'iru mmadụ ị ga-ekpuchi ha n'iru chukwu ị makwa na chukwu na-afụ ihe niile chukwu kere anyị n'oyiyi ya anyị kwesịrị na-eme ihe chukwu ji wee kere anyị anyị ga-agba mbọ were ogbo e ji asụcha akwa ma ogbo e ji asa ahụ wepụta ile anyị sachapụ asị sachapụ asị n'ọnụ anyị maka na ọ na-adị mma ka mmadụ kwuo ihe a sị na onye a kwuru ya ọ na-adịkwara mma o nwee ihe meenụ a sị na onye a mere ya ụfọdụ asị mba na onye a ama emelite ụdị a maka na o nwe ihe e ji mara ya aka gị kwụrụ ọtọ ihe ị na-eme n'ụwa na-akwụ ọtọ mana ihe ị na-eme na-agbagọ agbagọ ndụ gị agbagọ agbagọ gụwa bụ nwoke na-ege m ntị gụwa nwaanyị na-ege m ntị o nwere uru dị n'isi asị o nwere uru dụ na ịgbagode osisi ịgba akaebe na-adịghị mma a sị ya gbaa akaebe mmadụ ị tụgbaa asị niile dị n'ụwa maka na ego e nye gị negodu otu anyị ka mechiri ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị naijiria ụfọdụ na-etesi aka n'ihe ọjọọ maka ego otu ego e nyere ha na-enweghị isi ego a ga-erichi erichi n'etufu oge onye ahụ anwụọ hapụ ụwa gịnị ga-eme ka ị ghara ịkwụrụ n'eziokwu kedu ihe ga-eme ka gụwa na-ege m ntị tata ghara ịkwụrụ n'eziokwu eziokwu na-akwụ ọtọ eziokwu na-akwụrụ onwe ọtọ nọdụrụ ọcha kwụrụ ezigbo ọtọ na-agara onwe n'iru mana ị na-atụ asị ọ na-adị nnọọ ka nri e sichee nnu adịghị ya n'ime o nwere ka ị ga-esi esi nri ghara itinye nnu chacha ọ ya ekwe na oriri mmadụ na-arịa ahụ a sị ya erina nnu ha na-eme maka na ọ bụgoro iwu mana ikwu eziokwu ọ bụrụ ihe kwesịrị ha ime ka ha na-eme ha ụmụnne m na ụmụnna m na-etufughị oge m na-agwa unu na ihe dị mmadụ mma na ihe jọrọ njọ jọrọ njọ ị ga-agba mbọ onye ọbụla bụ enyi gị nwoke maọbụ enyi nwaanyị nke na-atụgharị asị sị ya na o nwere uru dị n'ime ya ọ gaghị eti gị ihe wepụ asịrị n'ọnụ wepụ ịtụ asị wepụ ịgba akaebe na-abụghị eziokwu n'ahụ gị n'ihi na ọ na-adịkwana mma ejiri e e e ama atụ a sị na onye a dịka ihe a ọ bụrụ ezigbo atụ ka a mara inu okwu ka ndị Igbo ji ekwusi okwu e were inu okwu etupịa ya ọnụ n'ihi na anyị nwere usoro anyị ji eme ihe n'ala Igbo ụmụnne m na ụmụnna m na-egbughị oge m ga-agwakwa unu unu na-akwụ ọtọ n'eziokwu a na-egbu gị egbu na ị na-anwụ anwụ kwụrụ n'eziokwu eziokwu dị mma n'ụwa niile ma taa ma echi ma nwanne echi eziokwu bụ eziokwu anwana anwa sị na ee na onye a bụ enyi m nwoke onye zuo ohi e jide ya ị bịa n'ụlọ ikpe a sị gị isi na-asị nwere ohe obere ozi onye e jidere jide kpaa ya aka kpasie ya aka ike na-atụ asị onye mere ihe ọjọọ sị ya na o mere ihe ọjọọ ọ Chika Ọkpala ka onye nwa gụrụ egwu a kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ akpọna ezi omume ihe ọjọọ kpọọ ezi omume ezi omume kpọọ ajọ omume ajọ omume ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ ihe dị mma dị mma ihe dị njọ dị njọ ndị na-ege m ntị tata ka anyị ka anyị hapụtụkwanụ ihe taa mana o nwerọ ka a ga-esi kwugide ekwugide ka e kwuchaa ya mana ka o sina dị ị ga-agba mbọ gbasa ozi a n'ihi na eziokwu na-adị ọcha okwu asị dị nji ụra na ọnwụ abụghị ofu ihe ụra a na-etete etete ọnwụ adịghị etete ọnwụ etete ị ga-ewepụ aka n'ihe ga-eduje gị n'usoro na-adịghị mma n'ihi na anyị na-agwa gị ihe a ka ị wee nụkwa onye ọ gwa ibe ya n'ihi na ihe dị mma dị mma ee ekele m ekelesi unu ike onye nke dara jụụ gee anyị ntị ekele gị onye nke na-anụbeghị anyị ị nụ ị kọọrọ ibe gị maka na a sị na aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe eme gịnị akwọọ aka nri ọ na-adaba ekele m unu kelesie unu ike makwa na afa m ka bụ maazị Uchenna Ijegalụ ọnwa ozugbo ka ị chọrọ ime emeta anyị nweta anyị ebe anyị nọ ka anyị nọkọ wee kpaa ihe dị otu a ị chọkwara ime ka anyị mata ahịa ị na-azụ nke ndị bekee na-akpọ advert chọrọ ịbịa tinye aka soro anyị mee ihe anyị na-eme ọ bụrụ ụnọ ụka gị ka ị chọrọ ịmara ka anyị mara ebe ọ dị ọ bụrụ ụnọ akwụkwọ gị chọrọ ịmara ka anyị mara ebe ọ dị ebe ọ bụla ị nọ anyị ga-enye gị eh igwe ntị anyị ka anyị ee eh, nọmba anyị n'igwe ntị ka ị nwere ike kpọọ anyị ka anyị nọkọ anyị nọkọ kpakọta nkata mara ka ihe a ga-esi na-aga n'ihu ka ọ ga-esi na-adawakwa ị chọọ ịnweta anyị na ekwentị maọbụ igwe ntị ka e si ekwu na ala Igbo ị ga-enweta anyị na 080 36 43 96 71 maọbụkwa ị nwetakwa anyị na 0809 43 43 206 ị kpọhaana anyị n'igwe ntị a anyị ewere ọsọ ebe ọ bụla anyị na-abịa maka na ihe na ihe gbasara ndị Igbo na-echu m ụra ọ na-echu m ezigbo ụra ọ bụhaana ọ gbasara ndị Igbo ebe ọ bụla ị kpọrọ anyị n'igwe ntị a na-abọ mkpọ gị anyị abịaba ebe a ị nọgo n'elu ugwu ma ọ na ndịda anyị abịaba n'ihi na ihe ndị Igbo na-atọ m ụtọ ị chọzikwa ịnweta anyị na nke nke um, teknụzụ nke WWA ị ma ka ime ya na-akọ

maka na oge a i nyere anyị wee gee anyị ntị n'ihi na ọ dịrọ ọfe ekene gị kenesikwe gị ka ị gbaa mbọ wee gbasa ozi a n'ihi na ozi a na ọkwa bụ ọkwa dị oke mkpa ị ga na-agba mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke ị bụ n'ihi na nwafọ igbo ka ị bụ afọ igbo ka ị bụ oge ị ya-eme gosi anyị na ụmụ igbo bụ enyi anyị afụ mbọsị ọzọ mbọsị ọzọ anyị bịara atụpịa ya ọnụ ekele m